Go raibh míle míle maith agat Bernice. Caithfidh mé scéal beag a insint faoi Bernice sula dtosnaím. An lá a dtáinig na torthaí amach don chéim BE an bhliain ar chéimnigh Bernice, bhí mé i mo sheasamh go neamh, go soineanta i m'oifig féin ag smaoineamh ar rud éigin agus do tháinig Bernice isteach agus do rug sí barróg iontach grámhar orm agus ní fhuaireas a leithéid riamh ó aon chailín eile a bhí sa rang so ní dhéanfaidh mé dearúd air sin, an cuimhin leat é sin Bhernice? ní dhéanfaidh mé dearúd air go deo ach pé scéal é em an sórt em taighde atá a dhéanamh agam anois is em san réimse bileighis é an em an idirphlé a bhíonn idir cúrsaí leighis agus innealtóireacht agus tá mé ag plé le fadhb iontach ar fad anois le roinnt bliana anuas agus is dóigh liom go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta agam agus tabharfaidh mé spléachadh beag daoibh air sin ach caithfidh mé leithscéal a ghabháil ar dtús. Ní féidir liomsa léacht a chur le chéile gan é bheith lán le mhatamaitic, so sleamhnóimid thar an matamaitic ach tá sé lárnach, ní féidir liomsa aon rud a dhéanamh gan é a chur i bhfoirm matamaiticiúil agus ansin é a réiteach. Ach pé scéal é, ar dtús, beagáinín den stair, seo é an Dr. James Parkinson, a d'aithnigh an galar seo ar dtús agus a bhfuil sé ainmnithe ina dhiaidh agus seo agus tá scéal scéal breá ag baint le seo seo Sualannach Arvid Carlsson agus do fuair seisean amach ins na caogaidí nó caoga bliain ó shin seasca bliain ó shin gurb é ba chúis le galar Parkinson ná cealla áirithe ag bun na hinchinne in áit a nglaotar na bunganglioní, na basal ganglia, go bhfuil cealla áirithe agus sé an cúram atá orthu ná dopaimín a dhéanamh agus tá na bungainglíní de ghnáth báite ins an dopaimín seo agus tá an dopaimín riachtanach chun go go bhfeidhmeoidh na cealla sin i gceart agus nuair a éagann na na cealla a dhéanann a chuireann an dopaimín ar fáil Tosnaíonn na cealla ins na bungainglíní ag dul ar mire agus tosnaíonn siad ag ascalú agus tá trí, bhuel tá trí príomh grúpaí díobh ann. Bíonn grúpa amháin ag ascalú idir a cúig agus a ocht ciogal in aghaidh an tsoicind, nó hertz mar a ghlaoimid air, agus is é sin faoi ndear an creatha agus bíonn grúpa eile ag ascalú idir cúig déag agus tríocha ciogal in aghaidh an tsoicind agus cuireann siad sin isteach ar na comharthaí atá ag dul ón inchinn go dtí na cosa agus ní féidir leat siúl, bíonn an choisíocht faoi ghlas, em, ach em, eh, fuair em, Arvid Carlsson é sin amach ins na caogaidí agus tá sé, bhuel, feiceann sibh, tá sé nócha bliain d'aois i mbliana agus b'éigean dó fanacht go dtí an bhliain dhá mhíle 50 bliain ina dhiaidh sin sula bhfuair sé an duais Nobel, ahem, ach fuair sé é. Anois, ba mhaith liom nuair a théann sibh abhaile go ndéanfadh sibh googláil ar Benabid agus serendipity agus léifidh sibh an scéal iontach faoi conas mar a tháinig an néareolaí, gabh mo leithscéal, an máinlia néareolaíoch eh Alim Louis Benabid, tá a shaol go léir caite aige i Grenoble, níor bhog sé riamh, rugadh ann é, chuaigh sé ar ollscoil ann é agus eh bhí sé ina ollamh ann agus anois tá sé ar scor cosúil liom féin. ach i 1987 bhí smaoineamh iontach ar fad aige agus ní féidir liom dul isteach sa scéal ach tá an scéal go hiontach, ceann des na scéalta is tarraingtí i stair na heolaíochta é so má dhéanann sibh tugaigí cad a ghlaofá air, geallúint dom anois go rachaidh sibh abhaile agus go ndéanfaidh sibh gúgláil ar Benabid agus serendipity agus gheobhaidh sibh an scéal go léir amach. Agus fuair sé amach dá gcuirfeadh sé, agus bhí seo an-chasta ar fad mar obráid, dá mbainfeadh sé beagán as an chnámh ar bharr an chinn, dá gcuirfeadh sé drill beag, beag, beag, beag síos go dtí na bun-ghainglíní agus dá gcuirfeadh sé feadán an-bheag ar fad agus sreanganna tríd agus leictreoidí agus dá gceanglódh sé é sin le hascaltóir, you know, oscillator, agus le, bhí ascaltóir in san seomra obráide nuair a rinne sé é sin agus bhí ar a chumas é a dhéanamh, fuair sé amach eh, agus bhí rud a chuirfeadh eagla an domhain orm, bhí an t-othar, cad a ghlaofá air, ní raibh sé ina suan, bhí sé ina dhúiseacht i dtreo is go bhféadfadh Benabid triail a dhéanamh air. Agus chonaic Benabid, nuair a chuir sé minicíocht an ascaltóra in airde ar dtús, rud a bheadh súil ag Bernice agus innealtóirí mar mise leis. Nuair a chuaigh sé tríd 5 go dtí 8 hertz tháinig resonance air, you know, chuaigh an creathadh mar sin, ach nuair a chuaigh sé ar aghaidh, tar éis dó dul thar timpeall 100 hertz do stad an creathadh go hiomlán. Agus ansin d'iarr sé ar mo dhuine. seasamh agus siúl a dhéanamh agus, bum, bum, bum, do shiúl mo dhuine amhail is nach raibh aon rud cearr leis agus, em, bhíos a' léamh ins an, em, ins an, em, litríocht, em, b'é, em, Giovanni, Luigi Galvani ins an ochtú céad déag an chéad duine a fuair amach go raibh leictreachas mar bhonn le rialú an choirp agus d'ionsaigh Iodáileach eile é, Alessandro Volta agus ag iarraidh Giovanni, Luigi Galvani a bhréagnú, do tháinig Volta ar choincheap an chadhnra agus sin a thosnaigh an réabhlóid leictreach. Ach dar ndóigh bhí an ceart ag Galvani agus ní raibh an ceart ag na hargóintí a bhí ina aghaidh ag Alessandro Volta ach deineadh An-chúthaileach ab ea Galvani agus ní raibh sé in ann é féin do chosaint so is é a nia Giovanni Aldini, rinne é a chosaint agus rinne Aldini trialacha as galair a smachtú go leictreach agus is dóigh liom gurb é sin an chéad duine riamh. Do tháinig feirmeoir óg chuige

do chuir sé leictreoid amháin ar an lámh agus leictreoid eile ar an cheann agus tar éis é sin a dhéanamh cuid mhaith uaire dúirt sé go raibh Lanzarini leigheasta agus chun a chruthú go raibh Lanzarini leigheasta do thug sé post do Lanzarini mar chúntóir ina shaotharlann féin agus dúirt sé gur fheidhmigh sé go hiontach as sin amach. So sin an chéad chás de dhuine a leigheas go leictreach. Ach an rud a dhéanann Benabid, tá sé beagáinín, mar a deirim, níos ionraithí ná Aldini. Seo duine ar an mbord obráide agus cinntiú tá druil ansin i lámh Benabid agus tá poll á dhruileáil aige ins an ceann agus an fear bocht seo you see tá bunghainglíní ar dhá thaobh na hinchinne agus má thagann an galar ar an taobh seo ar an taobh dheas tagann an craitheadh ar an taobh clé, má thagann sé ar an taobh clé tagann an craitheadh ar an taobh dheas ach dar ndóigh go hiondúil tagann sé ar an dá thaobh agus bíonn ar Benabid agus daoine eile anois atá á dhéanamh dhá phoill a chur tríd an inchinn agus na bunghainglíní a spreagadh ar an dá thaobh ach ní thaispeánfaidh mé daoibh ach léaráid beag maidir le taobh amháin. Seo an rud a thosnaigh Benabid agus tá sé anois, is dóigh liom go bhfuil timpeall 60,000 duine ar a laghad ar fud an domhain a bhfuil an obráid seo déanta ortha agus feiceann tú an feadán beag a chuir sé tríd an intinn druileáil tríd an intinn oh god agus ansin seo cá bhfuil sé ah ah Cuireann sé an rud a glaoimid junction box air, bosca gabhail ansin ar bharr an chinn, agus tógann sé sreang ó sin síos faoin craiceann isteach sa chliabhrach agus cuireann sé spreagaire sa chliabhrach. Agus nuair a fuair sé, nuair a tháinig sé ar an smaoineamh sin, chuaigh sé i gcomhar leis an chomhlacht Medtronic agus is Medtronic a dhéanann 100 fán gcéad des na spreagairí a úsáidtear agus an chuid is mó díobh sin déantar i nGaillimh iad. So sin é anois. Ach eh. So bíonn an spreagaire ins an cliabhrach agus na sreanganna ag dul in airde agus isteach san intinn agus is féidir le cianrialaitheoir, cosúil leis an bosca a bhíonn againn chun an teilifís agus rudaí eile, is féidir amplitiúid an chomhartha agus minicíocht agus leithead an chuisle, bíonn cuisle agus ansin cuisle eile agus mar sin. Agus seo trí fhíseán a fuair mé ó Ollscoil Johns Hopkins i Baltimore, Dún na Séad i Maryland. Ach anois tá an spreagaire á mhúchadh ag an Dr. Agus tógann sé roinnt soicind ach féach anois cad a tharlóidh agus em em ach tá seo dona go leor. Now, you see, bhí an fear bocht sin.

obráid sin ar a shaol, an pléisiúr gur féidir leis a bhaint as an saol, you know bheith in ann dul timpeall go nádúrtha. Anois, ó ní bhacfaidh mé leis seo, ach an tOllamh Benabid é féin, dar ndóigh is máinlia é agus níl aon eolas aige ar chúrsaí rialúcháin nó aon rud mar sin, ach mar sin féin, Bhí smaoineamh an-mhaith aige. Cheap seisean, seo eisean an chéad duine a cheap go raibh ciorcaid ins na bun-ganglioní agus go rabhadar sin ag ascalú nuair a baineadh an dopaimín. Agus tá sin ceart gan amhras agus ní bhacfaidh mé le

an áit ina raibh na hascal, na hascaluithe ba dhainséaraí ag éirí. Agus ansin tháinig mise isteach sa scéal agus tar éis a lán den litríocht a léamh, thuigeas gur féidir, cé go bhfuil na mílte mílte mílte cealla ins an núicléas sin, nuair a bhíonn siad ag ascalú le chéile feidhmíonn siad cosúil le lúb simplí nach bhfuil ach neamhlíneach, non-linearity, amháin ann agus córas dinimiciúil rialaithe ag cothromóidí difreálacha den dara grád agus déarfaidh Bernice go bhfuil sin go han-simplí ar fad. Bhuel, níl sé chomh simplí sin, caithfidh mé, ach tá sé go hiontach. Seo an teoiric a bhí agam, atá agam, an neamhlíneacht sin is an rud a ghlaonn na bitheolaithe air ná sigmoid, tá foirm an litir S leis, agus dúirt mise liom féin, bhuel, an rud atá ag tarlú ná nuair a éagann an dopaimín, téann an sigmoid sin i ngéire agus nuair a. a éiríonn an an fána ag an mbunphointe nuair a éiríonn sé thar luach criticiúil téann na cealla ar mire, tosnaíonn siad ag ascalú agus. Oops. Ní bhacfaidh mé le seo. Seo fréamhlócas, root locus, mar a bheadh eolas ag Bernice air. Bernice bocht, gosh. Tá seo go léir de root aici. Caithfidh mé dul thar n-ais agus na marcanna a bhaint di. Ach em, Seo an rud a ghlaonn siad root locus air agus an bhfeiceann sibh tá préamhacha an sainiltéarmach mar a ghlaoimid air, tá siad ag dul isteach insan leathphlána dheas agus sin an áit dainséarach. Agus téann siad isteach san leathphlána dheas nuair a éiríonn H agus tá H i gcomhréir leis an dopaimín, an méid dopaimín atá, nuair a théann seisean, an cainníocht H Beag go leor, tosnaíonn rudaí ag dul as feidhm agus ansin bíonn ort úsáid a bhaint as matamaitic agus gach rud mar sin ach rachaimid ar aghaidh. Bhíos in ann em, eh, bhíos in ann eh, go hana em, go hana eh, mhaith ar fad em, réamhaithris a dhéanamh ar an aimplitiúd den ascalú i gcomhair you know luach áirithe de H agus ansin féach ar seo anois, an rud a rinne mé ansin ná díreach é agus tú ag dul isteach ins an sigmáid sin cuireann tú an comhartha a chuireann Benabid isteach san inchinn agus féach cad a tharlaíonn. Búm! Éagann an creathadh, éagann an an t-ascalú agus stadann an creathadh. Ach Cén fáth go n-éagann sé? Bhuel, sin rud nach bhfuil ar eolas ag éinne atá beo ar an domhan anois ach agam féin. Agus tá sé, tá sé sórt míorúilteach. Bhí mac léinn PhD agam ó seasca naoi go dtí seachtó dó agus i slí éigin, ar iarratas ó ICI a Sasana, chuireadar fadhb chugainn, bhí ascaluithe ar mhinicíocht íseal i dtrealamh nua a bhí déanta acu agus ní raibh ar a gcumas é a ruaigeadh trí aon you know fidleáil a dhéanamh leis na leis na em na cnaipí agus chuireadar an fhadhb chugam agus em rinne mise machnamh air agus dúirt mé leo bhuel eh bainfimid triail as ascalú ar minicíocht i bhfad níos mó Bhí sórt, cad a ghlaofá air, instinct agam a chur isteach díreach roimh an control valve agus d'oibrigh sé agus ansin bhí Bob díreach ag teacht chugam agus dúirt mé le Bob, Bob, tá tusa agus mise chun an teoiric go léir a bhunú ar conas a oibríonn an an rud an feiniméan seo agus em is is em truamhéalach é ach eh is dócha gurb é Bob b'fhéidir an an an mac léinn PhD ab fhearr a bhí riamh agam agus scríobhamar leabhar breá le chéile a d'fhoilsigh McGraw Hill i seachtó hocht ach, mo léan, agus scríobhamar páipéar mór mór léannta, agus ní thuigeann éinne é, ar an feiniméan seo i naoi déag seachtó seacht agus tá an páipéar sin ag fanacht go dtí inniu chun feidhm a bhaint as you know le fadhb mhór a réiteach agus mo bhrón fuair fuair Bob bás roinnt bhlianta ó shin agus níor mhair sé chun an em an an bua mór seo a bhí ag ár dteoiric a fheiceáil em ach eh an rud a fuair mé féin agus Bob amach má tá neamhlíneach agat, sin non-linearity. Má chuireann tú em comhartha ar ardmhinicíocht isteach ansin, is féidir an neamhlíneach agus an eh foinse ar ardmhinicíocht a bhaint amach, agus ina áit, an neamhlíneach coibhéiseach, the equivalent nonlinearity, a chur isteach, agus bhí ar ár gcumas an teoiric go léir a oibriú amach ar conas an neamhlíneach coibhéiseach a oibriú amach ón neamhlíneach bunaidh agus, gabh mo leithscéal, agus an. an tonnchruth, you know, the waveform, den chomhartha spreagtha agus sin mar a oibríonn sé. Ná bí buartha faoi sin ach ó seo, seo cothromóid iontach a raibh, ar tháinig Bob agus mé féin air ach ní, ní bheartaigh mé é sin libh ach amháin an teoiric seo, a rinne mé féin agus Bob a fhorbairt, déanann sé réamhthagairt go múchfar go múchfar an t-ascalú má tá aimplitiúid an spreagtha níos mó ná é seo, agus an alfa é sin, sin. cad a ghlaofá air, tonnfhad wavelength the duration den den spreagadh agus sin H, an bhfeiceann sibh an H ansin ag teacht isteach? Agus le déanaí. Bhunaigh mé teoiric conas H agus alfa a thoghadh i dtreo is go bhféadfainn tuairisc maith a thabhairt ar

na ciorcail beaga agus seo mo theoiric féin. Ó, nuair a chonaic mé sin rinne mé damhsa mórthimpeall. Agus sin é anois, a chairde, tá an matamaitic go léir ceilte agam oraibh, ach is sórt míorúilt é gur tháinig an fhadhb seo chugamsa thar aon duine eile ar domhan, agus go raibh an teoiric oibrithe amach agam le mo scoláire Bob agus é ag luí ins an litríocht léannta ó 1977 anall ach tá sé go han-dheacair é a léamh. God, a leithéid de mhatamaitic atá ann! Ach.